tikalowa m'baibulo farao anali ndi mwano chauta anamutumizira miliri sanamvere ndipo amakana kuvomereza mapeto ake anathera pa nyanja ya red sea jezebelo amapembedza fano kupha anthu a mulungu ufumu utatha amakana kuvomereza anaphedwa ndi kudyedwa ndi agalu malangizo apadera kupita kwa chakwera musakhale ngati farao komanso jezebeli yesu khristu mu getsemani atazindikira kuti anthu akumusaka anavomereza anayankhula mawu kunena kuti ambuye kufuna kwanu kuchitidwe ndiye iwe lazaro waluza chisankho amalawi anakukana pa 16 september chikuvuta ndi chani kuvomereza yobu ataluza chilichonse anavomereza ngakhale mose atalesedwa kulowa mu kenani sadakakamire sitinaone akumema achinyamata kuti azilimbana ndi mulungu lazarus chakwera tinamuchotsa ku state house analephera kuvomereza 61 inu mukudziwa kuti poyambirira zitadziwika kuti profesa wawina anapita ku khoti kukatenga injunction zitalephereka anayamba kusetera makoma ku state house kuphwanya zinthu mapolisi dogi anabedwa lero after 7 months akukakamira function ya boma tinamuona mbuyomu anapha chilima amalawi sanafune kuti akakhale nawo pa maliro anakakamira kutumiza asili- asilikali ankhondo lazarus chakwera ku maliro a chilima amakhala ngati chigawenga komanso anapha anthu pa nsipe taonani 2025 memorial ya chilima achibale anasankha pa nsipe iyeyu anapanga mwambo wake ku chikangawa mothandizidwa ndi atupele ndizodabwisa kwambiri kuona munthu ameneyu amalawi amamukana paliponse maliro a chilima sanafune kuti apiteko koma anakakamira 2019 amalawi sanavotere amakakamira kuchita mademo kumaotcha zinthu 2025 achibale a saulosi anapanga mwambo womukumbukira ku nsipe iyeyo anapanga mwambo wake kuchikangawo leronso abanja la kamuzu sanamwitane pa 14 may anakonza mwambo wake ndi chimwendo banda komanso kunkuyu amene apha witika akuti ku mcp headquarters tikaona zithunzi kumachita kudabwa kuti kodi umenewu mwambo wa kamuzu kapena chakwera anthu anavala ma t-shirt mimba yonse nkhope ya chakwera ine sinali ndi makalata oti ndizitumikira ngati mbusa wa assemblies kumpoto southern region sadapeze vote apm southern region amapeza mavoti 90000 chakwera 2500 kumpoto lazarus chakwera amapeza mavoti 5 koma apm mavoti 10000 nkhani yake inali tsankho masapota a chakwera amanamiza anthu kuti ndi achewa pa kampeni ankadzitama kuti central region yonse idzavotera chakwera but the result was vice versa apm professor peter mutharika anavotedwa paliponse from nsanje to chitipa even achewa ku kasungu salima nkhotakota mchinji part of dedza anavotera muthalika masapota a chakwera akamanyamula zikwanje kuopseza anthu ku central region adziwe kuti malawi ndi mmodzi
timadana ndi pita muthalika
mumandikonda ine akuluakulu zaka 31 tazunzika ndi malawi congress kuponyedwa kung'ona akhristu a mboni za yehova anathamangitsidwa dziko muno mtembo wa yatuta chisiza lutengano mwahimba anyamata a ku karonga ndikunena pano mitembo imene inasowa adaiponyera kung'ona pa damu la stella maris mcp ngati akutsutsa abwere pano anditsutse zimene ndikunena pano but this is a fact chifukwa history ya dziko lino agalu amenewa anaibisa dala koma malawi 1967 malawi congress party idapha yatuta chisiza ndi lutengano mwahimba atawapha adatenga mitembo yawo nkukaponya pa damu la stella maris pamene amawetera ng'ona can you imagine malawi congress party imadziwika ndi kupha anthu pogwiritsa ntchito ngozi nanga saulosi chilima asowe asasowe
akuti mtengo galimoto inagunda mtengo nde anthu amenewa achita ngozi leronso akutiuza kuti ayi ndege inagunda mtengo kuchikangawa what is that so anali ndi mwayi wokonza mbiri ya mcp zaka 5 alephera pena ndikakhala ndimadzifunsa kuti akuti malawi congress party inapanga chani mdziko muno kupatula kupha maalubino zaka 31 akapha alubino amatiuza kuti tisalire chifukwa maalubino samafa koma amangosowa ngati angelo inu chancellor college polytechnic zinabwera ndi kanyama chiume ndi amene anapita ku america kukapempha 1962 anabwerako ndi makoleji atatu soche ttc imene lero imatchedwa kuti blantyre teachers college polytechnic komanso chancellor college mu nthawi imeneyi kanyama chiume ndi sir glyn jones amene anali gavana pa nthawi imeneyo amafuna kumanga chancellor college ku khondowe mboma la rumphi zonse zinasintha 1964 kamuzu atakhala prime minister anayamba kuda anthu akumpoto ndikuleka chancellor koleji kukaimanga ku zomba ndiye timadabwa vision yakanyama chiume ena amatiuza kuti ayi ndi kamuzu ambiri sadziwa kuti 1962 kamuzu anali minister of natural resources he was not even president or prime minister anali minister of natural resources ndiye mutiuze kuti kodi iyeyo ngati minister of natural resources anapanga chani mdziko muno chifukwa dunduzu chisiza ngati secretary ku finance mothandizana ndi henry phillips anabweretsa chitukuko cha nkula chitukuko cha magetsi 1962 kodi kamuzu ngati minister of natural resources chimene anabweretsa iyeyo amalimbikitsa kudzala mitengo ndi zomwe tikudziwa koma minister of education kanyama chiume anabweretsa polytechnic 1962 anabweretsa soche teachers college imene lero ikutchedwa blantyre teachers college kanyama chiume as minister of education anabweresanso chancellor college ndipo itabwera kuno ku malawi ananena kuti college imene ikamangidwe kumpoto ku khondowe ku rumphi in addition sir glyn jones ataona kusowa kwa ma secondary school anapanga plan yomanga ma boarding school ma boarding school amenewa amafuna amange okwana 6 koma kanyama chiume as minister of education anamuuza glyn jones kunena kuti tabwesa ndalamazo ndimangire ma secondary school oyendera and by 1963 ma mcc 21 anamangidwa cdss inali vision ya kanyama chiume inu osadabwa kamuzu banda number one enemy anali kanyama chiume mukuona ngati zangochitika kamuzu amapangisa msonkhano pafupifupi msonkhano uliwonse amatchula kanyama chiume the guy was intelligent ndipo kamuzu amaopa kuti akhoza kumulanda utsogoleri just imagine Two years pamene anali minister of education anapeza ndalama zomangira polytechnic Blantyre teachers college chancellor college komanso anakwanisa kumanga ma secondary school oyendera nthawi imeneyo amatchedwa kuti ma mcde ena amangoti kuteki okwana 21 in two years kodi kamuzu banda ngati minister of natural resources mu zaka ziwiri anapanga chani chifukwa sizoona izi mcp amatenga zitukuko zakanyama chiume dunduzu akuuzani kuti ayi nkula anamanga ndi kamuzu chancellor college polytechnic anamanga ndi kamuzu they will even mention kuti akuti chichiri stadium anamanga ndi kamuzu yet chichiri stadium inamangidwa 1958 amene anamanga ndi rangeley imene imatchedwa rangeley stadium kumulemekeza amene anamanga chifukwa anamwalira nthawi imeneyo so for respect anapereka dzina kuti rangeley stadium the full name ya mzungu ameneyo anali william rangeley amamanga stadium imeneyi mothandizana ndi malemu geoffrey colby koma akongeresi amatiuza kuti iyayi kamuzu stadium anamanga ndi kamuzu chikhalirecho 1964 pamene kamuzu amalumbira timamenyera ufulu talandira ufulu 1964 kamuzu banda analumbira pa chichiri stadium kusonyeza kuti stadiumyo inalipo kale and someone woduka mutu akuti sapota wa chakwera akuti ayi chichiri stadium amene anamanga ndi kamuzu anamanga kwa mako akuluakulu history is the best teacher